Igbo bụ Igbo ekenekwa m ụnụ, ndị isi ojii gbara gburugburu n'ebe dị iche iche n'ụwa niile ekenekwa m ụnụ. Nke bụ eziokwu bụ na ife omimi maọbụ the history anyị na-ewetara ụnụ n'iru akwụkwọ a si from ebe tọrọ atọ bụ na nke eze aka ji ọfọ Igbo niile eze Chukwuemeka Eri yanwà bụ eze ǹkè ọgụ nà ìri nà ị̀nọ n'anị ìgbò yanwà bụkwanụ the current eze nọ nà the throne so ya bụ̀ ụmụ̀ nne m the history na ife nkọwa anyị nà-ènye unù n'iru akwụkwọ à sì direct from ebe tọrọ àtọ o sì direct n'òbi ìgbò niilė o sì direct na nke aka ji ọfọ Igbo niile anyị anaghị akọrọ ụnụ akụkọ ụgha maọbụ ka anyị wee kwuo na ọ bụ Anambra bụ isi Igbo mba kama ihe anyị na-agwa ụnụ bụ the fact ndị nze na ọzọ niile a n'ebe a abụrọ just ndị Anambra steeti ma ndị Ebonyi steeti ma ndị Imo steeti ma ndị Enugu steeti different steeti ka unu fụsịrị n'ebe a ọ bụrọ sọsọ ndị Anambra steeti so ya bụ ụmụnne m aka ji ọfọ Igbo niile bụ eze Chukwuemeka Eri mana anyị bịara ije a ọ kwadokwenụrụ anyị nye anyị nkwado pụrụ iche kọwakwara anyị ife dị iche iche o nwere ịkọwara anyị wee di ndị otu ya ka ha kụziere anyị ụfọdụ kọwapụrụ anyị ndị fọdụrụ afọ ya bụ ụmụnne m sharekwazianụ this very video nke bụ eziokwu bụ na anyị ka nọkwa n'Agbanabo nke dị n'Eri Kingdom dị na Anambra steeti which was said to be the miracle river a sị na ife ọbụla ị bịara na mmiri a yọọ na nke bụ eziokwu bụ i jiri obi dị ọcha wee bịa jiri aka dị ọcha wee bịa na mmiri a ga-emere gị ya bụ ife m wee na-ayọ Chukwu Okike Abịama ka o nye anyị amara ikwudozi ike n'ihe aha ya-eme anyị ka anyị bụrụ mmadụ ka o nye anyị amara ịdị focus na ihe aha ga-eme anyị ka anyị gaa n'iru Chineke ji ike niile biko bunie anyị enu bawanyekwa ihe ọbụla anyị tinyere aka anyị na ya anyị na-arịọ gị ebe ọbụla anyị na-esi na-emejọ gị biko gbaghara anyị ma gbazie anyị olu ọ bụrụgodi na anyị efuo ụzọ biko chekwaba anyị duba anyị ma ekwena ka anyị nye ihe ọbụla ma ọ bụ onye ọbụla ohere idughachi anyị azụ na mmehie anyị yọtagoro gị amara na ya biko wepụrụ anyị nsogbu dị iche iche wepụrụ anyị ọgba aghara n'obodo anyị mee ka udo dị n'ala Igbo ma nye anyị amara inwe nchekwube na ikwudosi ike na gị nekwa nwanne anyị nwoke bụ Ọhamadike biko ka amara gị na ịfụnanya gị pụta ife n'ebe ọ nọ ka ọ ga-abụ n'ikpeazụ otuto niile ga-adịrị aha nsọ gị ebe aṅụlị niile ga-abụ nke anyị bụ ụmụ gị n'aha Chukwu Okike Abịama pụrụ ime ihe niile ise ise ise ịma na ndị be anyị afụ ebe ị mere ife dị otu a asị na ị na-agwọzikwa ọgwụ mana nke a bụ ife dịrị fanwa maka na ndị ụka na-abịakwa na ya ndị ọdịnala na-abịakwazi na ya enwerọ onye ọ sọrọ nsọ ịbịa na ya everybody na-abịa na ya ordinary people na-abịa ndị mmadụ na-abịa na nke onwe ha ekpere chi ha ayọ chi ha ife ha chọrọ so ọ bụrọ just for ndị omenala ọ bụrụ na anyị bịara n'oge dịka nna anyị ukwu dị in charge for tourism n'anị Igbo na Eri kingdom si wee kwu na ọ bụrụ na anyị welitere ọkpa na anyị ga-afụ ma ndị ụka dị iche iche nọkwa na ya bụ mmiri fụkwa ndị ọdịnala fụkwa ordinary people bịara ekpere onwe fa ekpere na dị mmiri maka na asị na ọ the river of life the miracle river na ife ọbụla ị yọrọ na mmiri a with obi dị ọcha aka gị dịrị ọcha na mmiri a ya emere gị ife aha asị na ọ na-azọ ndị Igbo ndụ nnukwu na ọ na-emere ụmụ Igbo ife ndị ji ezigbo obi bịa na ọ narọ egbu mmadụ ọ narọ emere mmadụ ife ọjọọ naanị ihe ọma ka ọ na-emere ụmụ Igbo sị unu Igbo bụ Igbo ya gazienụ enwerọ onye anyị na-eri nke ya enwerọ onye anyị na-emegidekwanụ ọkwanụ ka ọ dị mma ka anyị na-eme bikonu unu atagịkwana m na m na-agwọsi ọgwụ ike na ọ na anyị na-ewepụtara unu ụmụ ife dị iche iche dị n'anị Igbo si unu ụmụnne m unu nee anya unu ya afụkwa e nwekwa ndị busi efi ihe dị iche iche abịa Thanksgiving na ya bụ mmiri enwere onye dị in charge na-alụ ọlụ special na mmiri a mmiri a dị open to everybody ị bịa kwuo mkpa gị kwe ya bụ mmiri nkwa kwe ya nkwa na o mere gị ihe dị otu a na ị ya-eji ihe dị otu a bịa kenee ya unu watch unu ya afụ ndị kpụsi efi bịa ma ihe dị iche iche ha bịa na ya bụ mmiri ihe ọbụla obi ha gwara ha mee ha mee na dị mmiri ọ bụrọ mmadụ niile bịara na mmiri a nwere onye kpọ ya wee bịa maka na mmiri a bụ mmiri dịrị nwa afọ igbo niile onye ọbụla can come so na ụmụnne m ọ dịkwanụ ya gazienụ o wee bụrụ ya igbo bụ igbo ekenekwa m unu ọzọkwakwa nke bụ eziokwu bụ na me and my team decided to go on with the project discover igbo land anyị na-eme all these things to show our brothers and sisters ife dị iche iche dị n'ala Igbo ha na-amarọ na ọ na-eme exist and the only way unu ga-esi support anyị to move forward is by sharing our videos we are spending a lot of funds and our time to make all these videos for you guys so the only way you can support us to move forward is by sharing our videos and make sure you give us a follow if you're not following us already. Keep in touch with us because more videos are dropping soon. More episodes are coming on what we have on our land. Ife ịrịba ama dị iche iche dị n'ana Igbo. Sị unu ụmụnne m daalụkwanụ gabakwa n'ilu fụ na unu na-ashare our video. Daalụnụ.